onye bụ onye ọzọ n'Enugwu Ukwu bụ onye a na-akwanyere ugwu ọfụma ee ọzọ Enugwu Ukwu dị ịbụọ ị nwere ike chie ogwe ọzọ ee mana nke kachasịnụ n'ife gbasara ọzọ bụ ọzọ mkpu Enugwu Ukwu na Ụmụnri nke patron ya bụ His Royal Majesty Igwe Sir Ralph Obumneme Ekpeh bụ the custodian of the tradition and customs of the people of Enugwu Ukwu before ichi ọzọ n'Enugwu Ukwu ị ga-ejegoro na village gị mee ife a na-akpọ nze ime nze bụ na a ga-recognize gị as onye na-eme ezigbo ihe n'obodo e chie gị nze na village gị e chicha gị nze na village gị Enugwu Ukwu nwelụ quarter four Ifite Enu Ifite Ana Uruokwe na Avomimi Urunnebo na Orji i luo o nwee ndị na-eme ekwu dịka anyị nwa bụ Ifite Enu na Ifite Ana anyị na-eme ekwu nwee ndị na-eme ọba Uruokwe na Avomimi ya nko na-eme ọba i chie nke village i chie nke quarter i wee pụta gwa anyị na i tolugo ichi ọzọ mkpu Enugwu Ukwu na Ụmụnri anyị bịa mee ife dị na ya ị pasịa interview ị ga-abụ onye nọ in good standing with the society ị ga-abụ onye nwe ife ọ na-eme ị ga-abụ onye nwere ezinụlọ ị ga-abụ onye na-achụ udo n'obodo ị ga-abụ onye na-alụ ọlụ na-eweta ọganiru n'obodo ị ga-abụ onye eziokwu you must be a man of integrity ị bịazịa gwa anyị ị pasịa interview i mee ife ị kwesịrị ime wee chi ọzọ ee eh, and ị bịa ọzọ Enugwu Ukwu bụ ọzọ Enugwu Ukwu na Ụmụnri ee i chie nze nze i chi dị na village gị i chie echichi na quarter echichi i chi na quarter bụ na quarter gị ka ọ dị ya for example m chi ekwu ekwu nze n'isi onye ekwu nze n'isi onye ka ọ bụ sọsọ ihe a na-akpọ Enugwu Ukwu na Ụmụnri bụ ọzọ mkpu i chi ọzọ mkpu ọ bụlụ Enugwu Ukwu na Ụmụnri ọ bụkwa na his majesty bụ Eze Enugwu Ukwu na ụmụ Igwe Ụmụnri nee anya fụ na ị na-eme ezigbo ihe n'obodo kpọọ gị ka e kpunye gị nkata ukwu n'isi Enugwu Ukwu gbakọ aka kpunye gị nkata ukwu n'isi ị zawakwa afa ọbụla e chi gị ebe anwa a na-etinyekwu ya Enugwu Ukwu na Ụmụnri ihe ndị a niile na-adị mkpa ka a na-akọwa ya ka ndị be anyị wee na-aghọta ka ndị Igbo wee na-aghọta nkata ukwu a na-ekpu n'isi a bụrụkwa ọzọ mkpu na-edresi na ọzọ mkpu i nee anya ị fụ atali dị m n'ụkwụ i nee anya ị fụ peteli i nee anya ị fụ aka anyị ma nke aka ma nke ụkwụ ma nke onu i nee anya ị fụ na akwa anyị na e deli ọzọ Enugwu Ukwu na Ụmụnri i nee anya ị fụ na anyị nwere ego iru na ihe a dị ịbụọ ịbụọ ọ dị ofu bụ nke ogwe ọzọ nke ịbụọ bụ ọzọ mkpu i neekwa anya ị fụ na abụba ugo dị m n'isi dị ịbụọ dressing a niile i kwesị ịfụ onye ọzọ ma ị fụ onye ọbụla kere ekike pụta ị ga-ama ma nke ndị nze ka nke ndị ekwu ka nke ndị ọzọ ka nke ndị cabinet Igbo bụ Igbo ekene m unu ọ ya-adịlị unu mma